Ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik Ụbọchị iri abụọ na atọ n'ọnwa Disemba Ihe ọgụgụ nke mbụ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Malaki isi nke atọ malite n'usoro nke mbụ ruo na nke anọ. bidokwa n'usoro nke iri abụọ na atọ ruo na nke iri abụọ na anọ lee ana m ezipụ onye ozi m ka ọ kwadoro m ụzọ ma dinwenụ onye nke unu na-atụ anya ya ga-abata n'ụlọ nsọ ya na mberede lee onye ozi nke ọgbụgba ndụ ahụ unu na-enwe mmasị na ya na-abịa Ọ bụ Dinwenụ nke igwe ndị agha na-ekwu. Ma onye ga-edi ụbọchị ọbịbịa ya? Onye ga-eguzokwa ma ọ pụta? N'ihi na ọ ga-adị ka ọkụ ihe nnụcha na ncha e ji asụ akwa. Ọ ga-anọdụ ala dị ka onye nnụcha na nsacha nke ọlaọcha. Ọ ga-asachakwa ụmụ Livaị ma nụchaa ha dị ka ọlaedo na ọlaọcha, ruo mgbe a ga-ewetara Dinwenụ ihe onyinye kwesịrị ekwesị. Mgbe ahụ, onyinye nke Juda na Jerusalem ga-amasị Dinwenụ, dị ka ọ dị na mgbe ochie, n'afọ ndị ahụ gara aga. Lee, aga m ezitere unu Ịlaịja tupu oke ụbọchị nke Dinwenụ ahụ dị egwu abịa. Ọ ga-atụgharịkwa obi ndị nna n'ebe ụmụ ha nọ, ma tụgharịkwa obi ụmụ n'ebe ndị nna ha nọ. Ma ọ bụghị otu ahụ, aga m abịa ịbụ ala ahụ ọnụ. Okwu nke Osebụrụwa ekene dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ welitenụ isi unu lelie anya elu n'ihi na oge mgbapụta unu abịala nso. Mee ka m mata ụzọ gị, O Onyenwe anyị, kụziere m ụzọ gị. Dube m n'ụzọ eziokwu gị ma kụzibere m, n'ihi na ọ bụ Chineke onye nzọpụta m. Azịza. Welitenụ isi unu, lelie anya elu, n'ihi na oge mgbapụta unu abịala nso. Onyenwe anyị dị mma bụrụkwa onye ezi omume. Ọ na-akụziri ndị mmehie ụzọ. Ọ na-eduzi ndị umeala n'ihe niile kwụ ọtọ. Ọ na-akụziri ndị ogbenye ụzọ ya. Azịza. Welitenụ isi unu, lelie anya elu, n'ihi na oge mgbapụta unu abịala nso. Ụzọ nke Onyenwe anyị bụ ịhụnanya na eziokwu. N'ebe ndị na-edebe iwu ya na ọgbụgba ndụ ya nọ, ndị na-atụ Onyenwe anyị egwu maara ihe omimi ya. Ọgbụgba ndụ ya na-enye ha nghọta. Azịza. Welitenụ isi unu, lelie anya elu, n'ihi na oge mgbapụta unu abịala nso. Mbeku, Aleluya, Aleluya! Bịa n'etiti anyị, Emmanuel, Gị bụ Chineke nọ n'etiti anyị, Gị bụ Eze anyị, Gị bụkwa Onye Ikpe anyị. Zọpụta anyị, Onyenwe anyị na Chineke anyị. Aleluya! Ihe ọgụgụ nke a si n'Oziọma dị asọ nke Luku dere, isi nke mbụ, malite n'usoro nke iri ise na asaa ruo na nke iri isii na isii. Ugbu a, oge ruru mgbe Elizabet ga-eji mụọ nwa, o wee mụọ nwa nwoke. Mgbe ndị agbata obi na ndị ikwu na ibe ya nụrụ na Dinwenụ egosila ebere ya n'ebe ọ nọ, ha sooro ya ṅụrịa ọṅụ. N'ụbọchị nke asatọ, ha zukọrọ ibi nwata ahụ ugwu. Ha gaara akpọ ya Zekarịa, aha nna ya. Ma Elizabet zara sị, Mba, a ga-akpọ ya Jọn. Ha azaa ya sị, O nweghị onye ọ bụla n'ime ndị ikwu na ibe gị na-aza aha dị otu a. Ha meere nna ya akara ka ha mara aha ọ chọrọ ka a kpọọ nwa ya. O wee rịọ ka e nye ya ihe e ji ede akwụkwọ. O dere Aha ya bụ Jọn. Nke a tụrụ ha niile n'anya. Ozugbo ahụ, ọnụ ya meghee, ire ya tọghepụ, ọ bịa kwube okwu, na-agọzi Chineke. Ụjọ tụrụ ndị agbata obi ha niile. Ndị mmadụ kwusara ihe ndị a n'obodo niile nke Judia. Ndị niile nụrụ ihe merenụ chebaara ihe ndị a echiche, na-ajụ, sị, Gịnị ka nwatakịrị a ga-abụ? N'ihi na ike nke Dinwenụ nọnyeere ya. Ozi ọma nke Osebụrụwa, otito dịrị gị Kristi.